Olu bɛ Mali fɛ, Ala y'a bɛ Aw bisimila aw ka émission Mandi sanfɛ min bɛ tɛmɛ Media Plus 223 kan. An b'aw bɛɛ fo, aw mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔna la ani Mali kɔkan, an b'aw bɛɛ fo k'aw barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarankew. Aw minnu tɛ sɛgɛn message cili la an ma baara taabolo ɲuman kan, an b'aw fo k'aw barikada k'a jira aw la k'an n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ. bi an ka munumunu na an y'an ka minɛnw cɛ an nana bisimila minɛ bubu mabɛl jawara an nana bisimila minɛ ale de fɛ an n'ale bɛna masala bi an ni bubu mabɛl jawara ka masala a bɛna boli fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn kan o ye thème ba kelen de b'an bolo bi o thème ye jumɛn an y'a ye faransi jamana ɲɛmaa a ye déclaration kɛ k'a jira k'a fɔ ko faransi ka force minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye ba maliba kɔnɔna ye ko u bɛn'u ka kasaw cɛ kasacɛ in ko a bɛ kɛ kalo wɔɔrɔ ka se kalo naani kɔnɔna ma u ka kasaw bɛ cɛ o kɔnɔna la bubu mabɛl jawara an b'i fo an b'i barikada an bisimilala i fɛ yan bi n bɛ aw fo ka mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ b'an na k'u bɛɛ fo ka an ka diaspora maliyɛn fo u bɛ dɛmɛ min na mali ka basigi la an'u bɛ cɛsiri min na an'u bɛ jɔyɔrɔ min yɛrɛ la o ye belebele ye ka media plus vraiment ka abonné bɛɛ fo k'aw yɛrɛ fo aw ka timinandiya n'aw ka wulili la Bubu Mabɛl Jawara komi an y'a fɔ an ka thème kɔnɔna la an ka thème bɛna boli thème ba kelen de kan bi n'o ye faransi soldat minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o y'u ka kɛlɛcɛw ye ko olu bɛn'u ka minɛnw cɛ ka taga u ka jamana ɲɛmaa ye a kuma fɔ yala an b'a fɛ an ka bilan kunkurun dɔ kɛ faransi soldatw yɛrɛ k'a daminɛ depuis 2013 ni opération nana ka na se serval ka bɔ serval la a nana kɛ barkhane ye ka bɔ barkhane na bi an bɛ takuba kɔnɔ yala i bɛ se ka dakuruɲa damadɔ bila a kan an ye faransi soldatw ka wagatiw la ka na se bi ma i ka ɲininkali de ye ɲininkaliba ye min na bɛ ko in yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a ye k'a fɔ ko daminɛna ni MNLA de n'olu ye sigili dɔ kɛ k'a fɔ ko olu bɛ u ka yɛrɛmahɔrɔnya nɔfɛ wulikajɔw kɛra nka an bɛ bali min na kɛlɛ nana juguya kɛlɛ juguyara fo k'a kɛ euh, u man jan soforo kun na tugun u ni kɔna cɛ gurupu dɔw u nana avanse ka na fo kɔna u ni kɔna cɛ ye kilomɛtiri bi wolonwula ani duuru o kilomɛtiri bi wolonwula ni duuru la o y'a sɔrɔ an bɛ cɛmancɛ fanga la professeur jɔnkunda tarawele ale de tun ye eh, président la wagati ale de ye bataki kɛ k'a ci faransi ma ko k'a lajɛ baarakɛɲɔgɔn b'an n'u ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kɛ cogo min na ka n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka na an ka kɛlɛcɛw lasololadon ni sanfɛ pankuruw ye o kɛlen tuma min na eh, faransi ko ko sɛbɛnfura cogoya ma ɲa parce que ni kɛlɛ dana sanfɛ pankuru dɔrɔn ma efficacité t'o la walasa efficacité ka k'a la u yɛrɛ ye lɛtiri reformule lɛtiri reformulelen a kɔni tɛmɛna o ni cedeao président dɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na kɛ faransi yɛrɛ nana ka la a ka oke di nka lɛtiri in kɔnɔ ko ma se ka préciser hali sisan parce que lɛtiri in kɔnɔ an b'a ye kuma dɔ b'a kɔnɔ eh, appui aérien b'a kɔnɔ mais eh, eh, fɛn puissance de feu o b'a kɔnɔ bon c'est vague puissance de feu in a bɛ sanfɛ kɛlɛ ko fɔ komi a bɛ duguma kɛlɛ ko fɔ cogo min na ça dépend ni minɛn fɛn fɛn bɛ feu bɔ depuis o don kɛlɛkulu tun ye kulu fila ye

donc intervention kɔni kɛra a kɛra sababu ye armée mali ye souffle sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ repositionner u jiginnen ka na fo jabali kɔnɔna la an ka finitigiw ni faransi yɛrɛ finitigiw ye wulikajɔ kɛ tugun ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u la k'u lawaleya ka na se fo tɔnbɔkutu tɔnbɔkutu fo gawo gawo bɔlen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ a fɔra k'an ka finitigiw k'u tɛ don kidali nka faransi yɛrɛ min nana an dɛmɛ ale kelen donna kidali mais a wagati y'a sɔrɔ dannaya ka bon an n'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an y'a bila an kun na mali y'a miiri an ni faransi bɛ fa la an bɛ ba la faransi filɛ ka min ɲɔgɔnna k'anw ye nin n'i ye françois hollande yɛrɛ ka kuma ta k'a la a b'a fɔ k'ale nana jurusara de la an bangebaaw ye nin ɲɔgɔnna kɛ maa ba tan ni kelen an'a kunkanyanfɛn u y'u ni di hali sisan dɔw ka cɛkɔrɔbaw fatura dɔw mɔkɛw fatura dɔw yɛrɛ sibolo fɔlɔ yɛrɛ tora a la donc n'a ma ɲa ni nin ɲɔgɔnna y'anw fɛnɛ sɔrɔ faransi kun bolo ale bɛ jurusara kɔnɔ an y'a miiri k'a fɔ faransi fɛn fɛn mana kɛ a b'an ka hɛrɛ de fɛ mali ka dannaya ka bon an ye eh, diinɛ dugu de y'an ye danbe dugu de y'an ye an bɛ da hadamaden na o tɛ sɛbɛnko ye o tɛ ko ye o y'an yɛrɛ sigicogo ye o de kelen an b'a ye o kuma na an bolo k'a banna faransiw k'a ye k'a ma ban ko maa ninnu dagalen don yɔrɔ caman ko k'a lajɛ o kuma na a bɛna wulikajɔ dɔ kɛ ko mun bɛ se ka u daga bɔ an da la kelen filanan ye mun ye ka se ka jamana ka fanga ka yɛlɛma ka na région ba ninnu kɔnɔ fila sabanan ye mun ye onu yɛrɛ fɛnɛ ye résolution minnu kun fɔ an bɛ se ka olu lawaleya cogo min na baara kun kan kɛ nin hokumu saba kɔnɔ u ko walasa ka kɛ ko bɛ kɛ opération kɔnɔ u b'a fɔ ma ko opération serval serval yɛrɛ tɔgɔ dala warani min na o warani n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ ye wara ye wara min n'a ka masaya ka bon a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲɛmɔgɔya ta yen bon ja opération bɛɛ n'a tɔgɔ don bon o kɛlen an ɲɛ bɛ mun na mla ale ni ansardini nana fara ka bɔ ɲɔgɔn na a fɔra ko ansardini ye terorisi gurupu ye ko ani eh, mujao ko fana terorisi gurupu ye donc faransi yɛrɛ gurupu dɔw nana kɛrɛnkɛrɛn faransi ko a tiɲɛ la an n'olu tɛ se ka kuma olu ye terorisiw ye bon nka an b'a ye nin bɛɛ bɔra mla de kɔnɔ donc baara kɔni kɛra o kan ten o serval nin nana ani cɛ ba naani nana ani drone damadɔ ani pankurun caman ani avion ani eh, kɛlɛkɛcɛw a ko k'ale ka mission ye nin saba de mais serval nin yɛrɛ ka kɛlɛ kundamana taara fo san kelen ani kalo wɔɔrɔ ani tile mugan ni seegin a ye musakabaw don a la an bolo musaka kan ka se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ nɔgɔya walasa armée mali bɛ se cogo min na ka devant ta k'a ka baara tɔ kɛ o serval de fana yɛlɛmara k'o tɔgɔ da ko barikani serval yɛlɛmara k'a tɔgɔ da ko barikani kulu min ye mali attaqué n'o tun ye mla ye olu nana tila tila tila ka CMA ka HCUA b'o la ka MIA b'o la ka MAA b'o la ɔ donc mujaow nana b'o la ansardiniw nana b'o la faransi yɛrɛ y'u tila k'u kɛ kulu damadɔ ko dɔw ye jihadisiw ni karokelen diinɛ tigilamɔgɔw ye ko kuma tɛ tɛmɛ an n'olu cɛ ɔ nka ko dɔw ko revendication politique b'olu bolo k'an n'olu bɛ se ka kuma nka n'i k'o jateminɛ kɛ u b'an attaquer don min na nin bɛɛ tun ye kulu kelen fo an ka maa minnu sara aguelhok u y'a bɛɛ revendiquer ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko nin y'u ka victoire ye nin baaraw nana kɛ donc barikani nana operation daminɛ ten fo ka na kɛ san ba fila ni tan naani jamana marabaaw y'a ɲini k'a fɔ bon an k'an bolonɔbila sɛbɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to faransi bɛ se k'an dɛmɛ nɔgɔyaba kɔnɔ cogo min faransi yɛrɛ k'o ye hakilina ɲuman ye donc san duuru dira faransi ma à partir de 2014 o san duuru min dira a ma ani cɛ ba duuru nana cɛ ba kelen bɛ saheli kɔnɔ a tɔ bɛ fɛn kan bon ani ba duuru kɔni nana kuma lasurunya na o ba duuru in nalen duroni wɔɔrɔ b'o la avion avion kun ka ca parce que avion de transport de troupe bɛ avion de chasse bɛ yen avion bombardier caman b'a la ale ni mobili blindé léger b'a la blindé lourd b'a la ale ni euh, euh, fɛn min tɔgɔ ye de transmission ale ni véhicule transmission et logistique olu b'a la minnu bɛ kunnafoniw di ka fɛn kɛ faransi yɛrɛ nana kɛ a bɛ 1 miliyari d'euros de don kɛlɛ in na n'o bɛ bɛn sefa wari miliyari kɛmɛ naani ma san o san an bɛɛ ko faransi bɛ ka wari don kɛlɛ la a bɛ ka wari don kɛlɛ la mɛ mun nana gwan kamana na o kidali kelen kɔnɔna la faransi bɛ yen ale yɛrɛ ni emɛla de bɛ CMA de bɛ operasiyɔn bɛɛ kɛ o de bɛ bulon ɲɛma ɔ cadi fana wulila ka na ale dɛmɛ caman ye cɛ ba fila di misima de tun bɛ yen n'o tun ye o tuma na farafinna yɛrɛ dugu ka maadilenw ye u y'o misima de fana yɛlɛma ka résolution wɛrɛ d'u ma k'o tɔgɔ da ko minusima donc a kɛ e, e, mission multidimensionnelle non seulement u bɛ kɛlɛban kɛ u bɛ tila ka dɛmɛ fana kɛ u bɛ bolodiɲɔgɔnmaw kɛ u bɛ tila ka formation fana kɛ o multidimensionnel de c'est la seule mission onusienne min i bɛ taa diɲɛ dugu si tɛ yen min dɔ t'a kɔnɔ donc o minusima de y'o ye dugu bɛɛ nana wele ka bɔ fan bɛɛ fɛ an yɛrɛ mako t'a fan foyi donc an nana to ten opération nana kɛ kidali kɔni sumara mais musa mara nana tagali dɔ boloda k'a bɛ taa kidali ko ka taa bɔ en tant que chef de l'administration premier ministre don k'a bɛ taa bɔ a ka cɛdenw ye o taali sen fɛ ko nana tiɲɛ armée mali nana gɛlɛya sɔrɔ kabini musa mara taali wulada fɛ ka tila ka na b'o la ka na sɔgɔma armée nana bataillon nana k'u bɛ repousse kɛ répliquer ka kisɛw ni fɛnw cira fo ka n'a bila midi 13 heures wagati la jamakulu dɔ bɔra moritani fanfɛla fɛ colonne de blindés dɔw nana ka na appui la ka tila ka na armée yɛrɛ gɛn fo k'a kɛ moritani président mali yɛrɛ masakɛ n'o ye elɛji ibrahim bubakari keyita o don dama ma ala ka hinɛ a la o nana dɛmɛ ɲini ko ka cessez-le-feu unilatéral k'a fɔ ko tiɲɛ don ko jamana yɔrɔ dɔ minɛla bandit armé mouvement armé fɛ donc nin de ye kuma jugu ye alors que ni jateminɛ kɛ Mali est souverain ONU man k'i sigi Mali ye nin na Faransi man k'i sigi Mali ye k'a fɔ ko mouvement armé dɔ ka na ka na Mali bolo tɔnɔmi k'a da kɔ dugu min ye mission internationale kɛ dugu min ka mission fɔlɔ tɔgɔ ko ONUC ça c'est fait en 1964 kɔfɛ tugun a ka mission filanan tɔgɔ ko omic donc ka b'o la ka na libéria kɛlɛw la ka b'o la ka na sierra leone na troupe foyi ma kɛ ONU ka mission na ko mali ma mɔgɔ di min na ka n'o mali de ye k'o bolo tɔnɔmi a kɔ ko mouvement armé faransi b'an fɛ opération barikani bɛ yen bɛɛ jɔlen ɲɛna président ka na gouvernorat clé ta k'a di ko tiɲɛ la ale ka yɔrɔ dɔ bɛ yen a binna a bolo donc depuis o de kɛra an bolo ma da yɔrɔ kan bilen donc an tun t'a dɔn ko janfa don c'était juste pour que ka nin binni nin kɛra c'était juste pour que ka opération barikani k'o se ka coopération militaire dɔ signé an ni faransi cɛ parce que pour que faransi k'o coopération militaire signé an ni ɲɔgɔn cɛ f'a tun k'a yira k'a fɔ ko armée binna donc armée bin o binni min kɛra 2014 o ka sɔrɔ ka serval kɛ barikani barkhane tɛmɛna ni baaraw ye donc an bɛ bali mun na kɛlɛ yɛrɛ nana bɔ kɔrɔn fan fɛ ka jigin ka na koro bankas ka na don mopti mara kɔnɔ ka na mopti bakɔfɛ an fan fɛ ka na fatɔma yɔrɔ ninnu na ka taa an bɛ an y'o ɲɛbɔ de la kɛlɛ fanga nana bonya gurupuw nana tila ka na a tɔgɔ da ko jnim ale ni eigs donc u nana siraw sɔrɔ ka na fo ka na jigin fo masina kɔfɛ ka na o tɔgɔ da ko katiba masina ni amadu kufa bɔra o fɛn kun bolodiɲɔgɔnmaw nana kɛ faransi kɔni bɛ yen a b'a fɔ don o don a bɛ jadisi faga jadisi faga de bɛ ka jadisi tɔ juguya jadisi bɛ faga tuma jadisi bɛ caya jadisi bɛ faga jadisi bɛ caya duguw bɛ bin fo ka na kalanso ba kelen ani kɛmɛ naani ka n'u datugu ɔ ka na fɛn min ye dugu ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ 1600 villages u nana fɛn denmisɛnnin ba kɛmɛ o balila ka taa ekɔli la donc dugu minnu fana bɛ yen ni collectivité n'olu rattachélen don mairie la mairie kɛmɛ fila ni kɔ nana bin bon i b'a ye k'a fɔ mairie tun bɛ baara kɛ ka dɔw fana sara parce que baara contrat dɔw bɛ taa sɔrɔ mairie mairie ni baara kɛ mɔgɔ dɔw cɛ mais ni mairie tɛ ka baara kɛ donc an bɛ se k'a fɔ commune kɛmɛ wolonwula ni saba la commune kɛmɛ fila binna nin bɛɛ kɛra faransi ɲɛna an y'an t'o la san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn u ko ko tiɲɛ don ko nin baara in kɛra ko mais ko eh, minusma fana bɛ yan tun ka fara o kan k'o n'a ta o ta k'olu bɛ bolo bila union européenne fana ma k'u ka n'i bolo don ale fɛ u y'o fana tɔgɔ da ko task takuba donc an bɛ barkhane na an b'o inventaire kɛ fɔlɔ dugu ma basigi ɛ eh, wele bɛ ka bila tɔɲɔgɔnw fana ma tun k'u ka na yɔrɔ nana fa ka na mali surmilitariser an kɔni tora ten an b'o sigi de la don o don dugu bɛ ci taanikaseginw bɛ kɛ giri ogosago 1 ogosago 2 ka n'a bila e, e, e, dugu caman bɛ ka bin ka taa mali yɛrɛ nana kɛ don o don kunun ka fisa ni bi ye armée yɛrɛ nana tunu a t'a ka mission dɔn a t'a dɔn a bɛ ka mɔgɔ min ɲini mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na a t'o dɔn a ka renseignement man ɲi a bɛ bin embuscade kɔnɔ n'aw ka bɛ avion fana bɛ wuli faransi b'a fɔ k'ale ka avion bɛ o yɔrɔ in na n'an sera yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko non k'o ye zone rouge ye ko mɔgɔ tɛ se ka don yen k'a bɛ ka fɛn dɔ ɲini a kelen bɛ taa kuluw bon a kelen bɛ marifaw ci n'aw k'a ye min faga kɔfɛ o su bila ka wuli kɔfɛ tugun n'aw k'a ye nin nin faga fo ka n'a bila el saharawi n'o ye a ye e, e, terroriste leaderba min faga n'a to ka kuma fɔ sɔn o taatɔ niger a y'o ka convoi bombarder k'o faga nka kɔni y'o kɛ mais n'o bɔr'o la an tɛ se k'an bolo jɔ foyi la k'a fɔ ko nin ye koba sigilen ɔ o kɛlen ka kɛ o la o y'a sɔrɔ elaji ibrahim boubacar keïta yɛrɛ ye u wele ko dugu tan ni kelen union européenne kɔnɔna la k'u ka na ka na task takuba yɛrɛ fana former u y'o baaraw kɛ dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan don o don u bɛ wuli armée tɛ foyi kalama a la yɔrɔw bɛ ci renforts la ni armée kan ka bɔ sira min fɛ gindolakow bɔ bɛ k'o kalama ni armée kan ka tɛmɛ ni yɔrɔ la fo ka n'a kɛ mali yɛrɛ nana gɛlɛya ka gɛlɛya sɔrɔ ɔ IBK yɛrɛ ka tile la fɛn min ye eh, a ka chef d'état major tun bɛ yen wagati min na fo ka kɛ IBK yɛrɛ wulila ka taa russie la ka taa coopération militaire min tun b'an ni russie cɛ ka taa coopération militaire dɔ signé an fɔlɔ tɛ dɛ IBK yɛrɛ fɔlɔ de y'a kɛ a nana gɛlɛya ale fɔlɔ de bolo ale yɛrɛ min ka mɔgɔ ye faransi kosɛbɛ i y'a jira k'a fɔ ko eh, alhaji ibrahim bubakar keyita ala ma hin'a la donc ale ye coopération dɔ signé avant sɔrɔdasi ninnu ta kɛra kosɛbɛ na avant que o ka kɛ donc an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que o coopération in parce que a wagati la an m'a concrétiser le yala n'a sɔrɔ blocage min b'a la n'i bɛ dɔ dɔn an ye o la k'o ɲɛfɔ an ye bon o coopération tɛ dɔwɛrɛ foyi ye faransi ka fɔ la an bɛ se ka coopération militaire kɛ ni mɔgɔw cɛ ka minɛnw san formation misɛnninw an b'o kɛ mais u tɛ appui logistique ni renseignement ninnu o bɛ to ale de bolo parce que opération barkhane bɛ sen na donc irisi kɔni ta n'an mago bɛ minɛn misɛnnin min na an b'o san a bolo mais faransi yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ ni avion min ye faransi ma sɔn k'o feere mali ma faransi ka rafale n'a ka mirage a ka a n'a ka avion a n'a ka gazelle ni fɛn a ka avion ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen a m'a si feere mali ma mali ka avion bɛɛ tun bɛ bɔ irisi n'a brésil ni u n'a ɲɔgɔnnaw de donc i ye coopération kura min fɔ n'a ni irisi n'a ni 2019 ni irisi y'a fɛn kɛ n kɔrɔkɛ dayiru danbele de taara baaraw kɛ bon olu kɔni kɛra minɛnw ni fɛnw mais o y'a sɔrɔ coopération b'an ni irisi cɛ ka kɔrɔ mais a dan ye formation dɔrɔn k'a daminɛ 1960 la ka n'a bila 2017 la irisi ye maliyɛn sɔrɔdasi sanfɛmɔgɔ ni dugumamɔgɔ ba bi seegin ani ba duuru a na kɔnɔ ba 85 mille donc a y'o de former donc an bɛ se k'a fɔ o formation bɛ yen n'i y'an ka cɛw ta kɛmɛ o kɛmɛ k'a sɔrɔ bi wolonwula formation bɔra yen i ye bila min kan ye ka faransi na wagatiw donc u ye kɛlɛ minnu kɛ ani yɔrɔ baara tiɲɛn'u bolo yɔrɔ min ni musa mara taara kidal ni an ka armée repoussera ka segin ka nin force ninnu bɛɛ to an ka jamana kan yala an bɛ se k'a fɔ ban de don wa walima u dɛsɛra de bon o de fɔra faransi fɛ an ka sigi parce que coopération eh, eh, coopération militaire min tun b'an ni faransi cɛ a gɛlɛya gɛlɛya caman caman tun b'a kɔnɔ parce que a fɔlɔfɔlɔ ye min ye faransi bɛ armée kɛ intervention k'a t'i sara mɔgɔ la filanan ye ni faransi bɛ min kɛ a y'o bannen a dɔw la fana ni faransi ye fili min kɛra a bolo a t'i jɔ fili kɔlɔlɔ o ɲangili foyi tɛ da n'a ye erreur de frappe ni fɛn min kɛ a t'i jɔ foyi kɔrɔ sabanan ye mun ye an b'a fɔ ma ko contrat de déconfliction o ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ni fɛnw na hali n'an k'an bɛ intervention kɛ ni faransi bɛ yen an b'ale kɔnɔ ale ka tila sabu ni mun mana yɛlɛ min ye aw b'aw sara ɲɔgɔn na mais chaque fois i bɛ taa sɔrɔ faransi avion de wulilen don ou bien minusma avion de wulilen don o b'a sɔrɔ an ka kanw b'a la ka attaquer kunnafoni minnu bɛ coordonnées gps minnu bɛ d'an ka sɔrɔsiw ma k'a fɔ ko jugu bɛ nin yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ tun ye coordonnées mun n'a ma a sahalenba tɛ i bɛ taa fɔ jugu kɔ ni kanw cira fɛnɛ n'an y'a wele k'a ka na intervention kɛ a b'a fɔ ko non k'an ka an jɔ dɔɔni parce que ko mouvement dɔw bɛ yen k'o ye ko gɛlɛnba ye donc k'an bɛ se ka bin renfort bɛ wele ka tile kelen kɛ donc armée tun tɛ na joona dugumɔgɔw nana dimi ka fitinɛ ka fɔ bon jamana yɛrɛ mago t'olu la jamana ka sira t'olu la f'olu yɛrɛ nana fɔ o tuma na jadisi minnu bɛ ka an yɛrɛ bagabaga an bɛ ala minɛ k'an bolonɔ bila papier la n'u ye siɲɛ kelen u k'an lakana u ka fisa ni nin ye parce que n'i ka jamana marabaa tɛ na o de nana ni milisi autodéfensew ye dana amasaguw ni fulaw fana nana bɛɛ fɛn fɛn bɛ degun kɔnɔ bɛɛ nana fɔ sisan o tuma ne bɛ n yɛrɛ lakana parce que ni jamana tɛ n lakana n bɛ n yɛrɛ lakana milisi autodéfense nana o yɔrɔ la donc n'an tun m'an farati bɛɛ tun bɛ armée to yen k'i da i yɛrɛ kan olu bɛɛ yan an t'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen nin wagati fɛnɛ tugun o waati kelen na tugun san o san accord b'a la ka appliquer an bɛ ka accord appliquer san o san fɛnɛ mouvement armé bɛ tila minnu ye bolonɔ bila papier la marifabaw bɛ k'u bolo san o san u b'u ka indépendance fêter u bɛ mali drapeau u b'o don fali la u b'o tan faransi yɛrɛ ni minusma bɛ t'o kɛnɛ kan u bɛ taa tɛgɛrɛ f'u kun u bɛ taa bolodiɲɔgɔnma k'u ma u bɛ tila k'a ɲini mali fɛ tugun ko ka tila ka accord appliquer ni minnu to o jamakulu la an b'o don armée kɔnɔ ni minnu ma sɔn ka marifa bila olu bɛ kɛ mouvement armé olu bɛ to ten donc an nana k'a fɔ an tɛ se ka to tan parce que mara tun bɛ cogo min na olu bolo ni faransi tɛ jamana tun b'o mara de kɔnɔ faransi a hakili faransi mana min kɛ o ka ɲi nin bɛɛ kɛra san o san cma b'a ka anniversaire ɲɛnamaya u bɛ mobilibaw ta marifabaw b'u kan bon n'a fɔra aw ko ka mɔgɔ minnu désarmer ko ka site de cantonnement c'est ko ka mɔgɔ minnu désarmer minusma yɛrɛ nana o baara kama o minusma kelen bɛ tila ka t'olu ka démonstration de force kɛnɛ kan donc janfa barika nana bonya bon e ko ko o yɔrɔ la k'est-ce que faransi ta ye ban ye wa ou bien dɛsɛ don mɔgɔ b'a fɔ nin yɔrɔ la ko ban don wa kɛlɛ yɛrɛ ne bolo ni hadamaden ni eh, i man kɛnɛ i bɛ fura san mais ni bana ye fura yɛrɛ minɛ donc nafa tɛ dɔgɔtɔrɔ la tugun faransi yɛrɛ min kan ka kɛ fura ye ni ale yɛrɛ dɛsɛra ka se nin niveau la ne b'a fɔ n ko o tuma na dɛsɛ don nin tɛ se ka kɛ ban ye parce que ale de ko k'ale ye puissance ye c'est la cinquième puissance c'est la quatrième puissance à rang mondial donc euh, ne tɛ se k'a fɔ ban tɛ dɛsɛ de don parce que an bɛ baara la tuma min na o y'a sɔrɔ faransi bɛ ka mali nafa ɲini parce que a bɛ 400 milliards min don opération na san o san o 400 milliards hali sisan n'i ko ko ka bɔ n'a bilan k'a bɛ 400 milliards don a la ale de ko k'a bɛ 400 milliards don a la a dɔrɔmɛ kelen tɛ tɛmɛ anw fɛ n'o tɛ ni faransi tun ye 400 milliards versé mali trésor de ko k'a don opération na an tun bɛ se k'a fɔ a papiyew filɛ mais faransi b'a don opération na an tɛ foyi dɔn a la mais ale b'a fɔ tuma bɛɛ n ye nin de don a la n ye nin de don a la donc an bɛ se ka fɔ preuve foyi t'an yɛrɛ bolo parce que ne bolo n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ tan i bɛ a verser a tigi kun a k'a don opération na minusma fana bɛ yan o fana ye 1 million d'euro ye donc o fana ka ye cɛ ba tan ni duuru kabiri u bɛ cɛ ba mali tɛ foyi kalama mali tɛ foyi kalama kabiri u bɛ minusma daminɛ ni cɛ ba wɔɔrɔ san o san dɔ bɛ fara kan san o san dɔ bɛ fara kan san o san dɔ bɛ fara kan ka na kɛ yɛrɛ dugu bɛna ci ale yɛrɛ ɲɛna ka na kɛ yɛrɛ olu yɛrɛ bɛɛ bɛ ka taa mouvement armé formé u bɛ terrorisiw formé u bɛ fɛnw kɛ kiri ka to n'u bɛ sigi sigi yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn kan dugu dɔw la k'olu ye force d'interposition de ye n t'a dɔn k'u ye interposition jɔn ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nin si bɛɛ ka taabolo si tun ma dɔn fo ka na kɛ coup d'état nana kɛ coup d'état nalen kɛ donc minnu ye fanga ta olu nan'u jɔ u jɔyɔrɔ k'a fɔ olu ye sɔrɔdasiw de ye nin fɔlɔfɔlɔ min ye o ye lɛtiri ci faransi ma k'a fɔ faransi ma bon opération barkhane min bɛ yen n'ale ye san duuru ye bon an b'a ɲini i fɛ k'a fɔ k'i ka armée de bɛna ka na baara kɛ tun ka sɔrɔ an t'a kalama o bɔra la n'i bɛ jihadisi ɲini i b'i sara an na n'i ka pankurun bɛ wuli ni zen e b'a fɔ anw de an fɔlɔ bɛ wuli e ɲɛ n'an ka camp min attaquera n'an bɛna baara o baara kɛ an t'an sara i la i bɛ bila an kɔ ni gɛlɛya b'an na yɔrɔ min na an b'i wele ka fara an kan i bɛna o gɛlɛya de bana sabu an ka besoin militaire an de b'a identifier fɔlɔ o de lɛtiri cira faransi ma komi kɔntara banna 2021 ko faransi k'i hakili jagabɔ a kan mankan yɛrɛ bɛɛ ju bɔra nin de la mankan ju bɔra nin de la faransi dimina nin dɔrɔn de ye nin wagati laban ninnu kɔnɔ eh, kuma bɛ ka caya mali autorité ni faransi jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o nana kuncɛ fɛn jumɛn na o ye faransi jamana ɲɛmaa a ye déclaration kɛ k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsiw k'u bɛna taa ka bɔ an ka jamana kan bon n'an ye ninnu jateminɛ est ce que faransi ka tagali kɔlɔlɔ dɔ t'a la bon faransi ka tagali yɛrɛ de damu ka bon n'a kɔlɔlɔ ye parce que faransi ka nali kɔlɔlɔ de ne bɛ ne bɔra k'o kɔlɔlɔ de ɲɛfɛ e yɛrɛ ɲɛna o kɔlɔlɔ ti tagali fɛnɛ est ce que kɔlɔlɔ foyi t'a kɔfɛ parce que comme an y'a ye ni u nana taa sisan u ka sɔrɔdasi ba caman bɛ yan nord an ka jamana armée bɛ se ka a place ninnu bɛɛ occuper ee eh, mɔgɔ min ka nali ma fɛn tiɲɛ o ka tagali tɛ foyi tiɲɛ ye mɔgɔ bolo ni ni mɔgɔ jɛra a bɛɛ kan ka alhamdulilayi de fɔ n'i y'a ye bi mali b'a fɔ faransi ma ko taa a bɛ faransi tɔɔrɔ n'a sɔrɔ i nana mɔgɔ dɛmɛ n'a k'i ka taa i b'i kɔdon ka taa mais n'i y'ale bi i bɛ kuma caya nafa wɛrɛ b'i la min t'o dɛmɛ ye quoi donc k'a f'i ɲɛna an ma faransi gɛn an ko faransi ma an bɛna taabolo de yɛlɛma ça fait bolodi ɲɔgɔnma kɔrɔ kɛra coopération tun b'an ni russie cɛ ninnu ma coopération signé dɛ ninnu ye coopération in sɔrɔ yen 2019 u y'a renforcer u y'a redynamiser de donc u kɛlen k'a redynamiser a fɔlɔ kɛra min ye u y'a yira k'a fɔ bon komi an ye baara caman kɛ ni faransi ka coordonnées gps ani faransi ka kunnafonidi siraw ye n'o y'a ka eh, eh, eh, nɛgɛjuru siraw ye an b'a ɲini i fɛ i ka renseignement da an ma ani appui logistique i ka satellite prêter an ma ni jugu bɛ yɔrɔ min na i k'a fɔ donc irisi nana a ka baara fɔlɔ kɛra mun ye dɔrɔn ka site jadisi fɛn fɛn bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko les flots ni dɔ b'a fɔ ko les flottes o mun bɛ yen a ye flot in bɛɛ de identifier ça fait 32 sites wa concentration bɛ yɔrɔ min na o de y'a to opération maliko bilala en place opération ayi fɛn plan maliko tu m'excuses plan maliko tɛ dɔwɛrɛ o ye k'a dɔn armée bɛ bɔ a bɛ taa mun ni mun kɛ a bɛ taa jɔn ɲini a kan ka mun de kɛ parce que o de kɛ kɛlɛ gɛlɛya tɛ foyi ye fo sɔrɔdasi k'a bɔ kun dɔn sɔrɔdasi tɛ se ka kɛ dɔrɔn k'a bɛ taa renfort dɔrɔn de la quoi ni dugu min cira a bɛ taa renfort la non f'a ka jugu kunbɛn ka tila ka jugu attaquer walasa jugu kana fɛrɛ ka baara caman kɛ o la matériel dɔw tun b'an bolo an y'olu identifier a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye u bɛ yɔrɔ min na an y'olu identifier o bɛnna 32 sites o 32 sites plan maliko y'a yira k'a fɔ ne ka objectif ye nin de à chaque site i bɛ taa sɔrɔ démembrement bolofara bolofara jadisi bolofara misɛnnin caman bɛ yen parce que dugu ba kelen ni kɔ de bɛ bolo la donc nin wagati in na armée bɛ bɔ a bɛ taa nin yɔrɔ la jadisi mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a détruire a n'a bolominɛn n'a a fɛn bɛɛ o de kɛra o bɛ sigili kɛ opération fila de kan n'o ye opération kɛlɛtigi o opération kɛlɛtigi ani opération maliko u ye gɛlɛyaw tila olu de ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ yɛlɛ ka baaraw boloda ka yɛlɛ ka taa gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mais o gɛlɛya ninnu kɔnɔna la u y'a k'a fɔ minɛn minnu b'u bolo olu adaptalen tɛ parce que union européenne tun y'an former cogo min na olu tun y'an former n'an yɛrɛ ka minɛnw de mais k'a fɔ ko minɛn b'olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ko k'an former o la u m'o kɛ bon irisi de nana k'an former minɛn kuraw la o minɛn kura fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye o kɛra bm 21 ye n'an b'a fɔ ma bolivia marsanda bm 21 ale bm 21 ale ye artillerie min ye o artillerie ninnu filɛ nin ye artillerie tɛ dɔwɛrɛ o ye minɛn girimanbaw ye minnu bɛ se ka filili kɛ yɔrɔ jan fɛ missile ni obiw ni mortierw de don a bɛ se ka bombardement kɛ yɔrɔ jan fɛ 20 à 30 kilomètres parce que an ye jateminɛ kɛ u b'an attaquer cogo di u bɛ dugu attaquer moto kɛmɛ moto bi naani moto bi duuru u bɛ u bɛ caman de bɛ firi dugu kan bon n'u caman bɛ firi dugu kan u caman bɛ boli kuma min na i bɛ se ka bombe de c'u cɛ la min bɛ se ka caman yɛrɛkɛ c'est pas parce que i b'a u kunbɛn kɛlɛ fana y'o de ye donc irisi y'o de identifier k'a fɔ bon i mago bɛ jɔ nin fɛnw na o kɛra bm 21 ye o bm 21 minnu bɛ yen olu de kɔnna ka baaraw kɛ moto kɛmɛ ka gɛlɛn a ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa tiɲɛni kɛ n'o bɔra u ye grec dm ninnu d'an ma olu ye lance-roquettew ye o roquette minnu filɛ nin ye ale fana ka baara ye min ye à 10 kilomètres à 20 kilomètres déjà ale bɛ se ka tiɲɛni kɛ o k'i bɔ yen tugun u ye droniw di ka na o k'i bɔ yen droniw fana kɔfɛ tugun u tila k'u ka satellite fana lajigin ka na ka jigin ka carte mali gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ plan ta kuluwo kɔnɔnaw tun b'o la n'o ye colline de tanjo ka b'o la ka na forêt de bamaju forêt de wakadu ka b'o la ka na don fo koro bankasi kɔnɔna ninnu na lieu de tranchement caman tun bɛ yen fo ka n'a kɛ o tuma na colline de tanjo dugumala yɛrɛ kun na minusma yɛrɛ tun bɛ entraînement kɛ yɔrɔ min na minusma taalen kɔfɛ an nana wo dɔ sɔrɔ yen o wo fana jusqu'à à peu près à 50 mètres de long jadisiw ka minɛnw dogolen bɛ yen mobiliw bɔr'o kɔnɔ moto mugan naani bɔr'a kɔnɔ kamiyɔnba bɛɛ bɔra wo in kɔnɔna na donc o bɛɛ sɔrɔla mali nana ka na bombardier minnu b'an bolo ale ni avion b'an bolo n'o ye mi 171 ye donc à chaque fois opération kɛlɛtigi bɛ avancer i bɛ taa sɔrɔ section d'artillerie kelen b'a kɔ ale ni sous GTA n'o ye groupement tactique inter armée ye o sous GTA minnu filɛ nin ye olu de fana bɛ appui di olu bɛ duguma artillerie ninnu bɛ yen n'olu ye section d'artillerie ye i bɛ taa sɔrɔ minɛnbaw b'olu bolo ni GTAw bɛ avancer artillerie ninnu de bɛ jugu ka position détruire k'a bila sous GTAw ye n'o ye groupement tactique inter arme ninnu ye olu bɛ don sisan o y'a sɔrɔ jugu parce que i bɛ jugu désorganiser de bon armée dun ye armée professionnelle de ye sisan n'a ye jugu désorganiser a bɛ avancer ka na n'a ye avancer ka na parce que a bɛ ka cible dɔn ka ban donc u b'a fɔ k'u bɛ organiser tuma min na o y'a sɔrɔ an ye dali k'u la donc opération kɛlɛtigi nana avance tan ale ni opération maliko nana avance tan fo ka n'a kɛ eh, forotigiw ɲɔnɔ mara kɔnɔna la gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na u nana u ɲɛsin o gɛlɛya ninnu ma nin bɛɛ la i t'a sɔrɔ pc commandement n'o ye pc opérationnel ye pc opérationnel plutôt o pc opérationnel ale fana sigilen bɛ minɛnba bolo n'an b'a fɔ o ma ko cartson o donnen don drone na ale sigilen bɛ ka baara bɛɛ lajɛ baara bɛ kɛ tan baara bɛ kɛ tan i b'a fɔ tubabuw yɛrɛ fana bɛ kɛ cogo min na donc opération bɛɛ bɛ ka coordonner par l'état major donc voilà armée nana puissance sɔrɔ tan de ka taa ka na dugudenw ka sous préfet ni préfet minnu fana bɛ yen an b'u fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ olu fana nana dugudenw sensibiliser k'a fɔ armée ye tagali min kɛ ban tɛ foyi foyi tɛ nin gɛlɛya in de tun bɛ yen donc le fait que armée bɛ ka segin ka na dugumɔgɔw fana confiance da armée kan gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na u b'o yɔrɔ jira armée la donsow fana ka fo nin kɛnɛ kan parce que armée kun tɛ wagati min na donso de tun bɛ kɛnɛ kan o donsow fana ye gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ min na armée fana y'olu appuyer u farala ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya ninnu wuli kelen kelen ka na donc n'i ye jateminɛ kɛ sisan forêt bababa minnu tun bɛ yen o forêt minnu tun bɛ yen jadisiw tun bɛ se ka t'u dogo kɔnɔ kalo kelen tile tan ni duuru tile tan ni kɔ u ni moto caman ni fɛnw bɛ na donc moto mana caya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ renseignement bɛ sɔrɔ parce que chaque fois i bɛ taa sɔrɔ avion de reconnaissance dɔ bɛ yen ala ye diɲɛ don o don da mali kɔnɔ avion bɛ wuli min bɛ dugu bɛɛ sillonner k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o droniw bɛ yen gendarmerie fana bɛ fo ale min bɛ taa position avancée la ka taa reconnaissance de terrain kɛ gendarmerie de bɛ nin baara in bɛɛ la ka na kɛlɛ yɛrɛ fana kɔnɔna la tanamako kana kɛ n'i ye nin minɛ sabu kɛlɛ kɛtɔ i bɛ se ka baga dɔ ma ka dɔ kɛ dɔ ye ka sɔrɔ o t'o ye gendarmerie ka baara ye k'olu bɔ ɲɔgɔn na o justice baaraw kɛ ale ni ka taa terrain sanfɛ ka terrain baaraw ye génie militaire mɔgɔw fana bɛ foni yɔrɔ la olu de fana camion baw dir'u ma ka tila ka mansin minɛn baw d'u ma yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ delta inférieur kɔnɔna la ani ka na vers ka na eh, koro ni bankasi yɔrɔ ninnu na ka taa i bɛ taa sɔrɔ fala kɔnɔna ni falaise yɔrɔ dɔw bɛ yen fo ka bolimafɛnw se ka tɛmɛ kɔfolow don pɔnw karila parce que jadisi ninnu ye babiliw de karikari tels que le, le, le pont de Parou i b'a ye k'a fɔ u ye dynamitiw don pɔnw kɔrɔ ka pɔnw sauter armée yɛrɛ fana nana ye fana pour que ka mobilité fana nɔgɔya a ye unité wɛrɛ créer tun an b'a fɔ ko ULRI unité légère d'intervention jadisiw bɛ baara kɛ ni moto fana armée yɛrɛ fana moto san k'a di olu fana moto tigiw fana b'an bolo olu fana bɛ yaala ka don u bɛ don wo minnu kɔnɔ olu fana bɛ don parce que mobili tɛ se ka don fan bɛɛ fɛ donc an ka atileri minnu bɛ an bolo ni bɔra k'olu ɲɛfina canon ni an ka minɛnba minnu b'an bolo olu fana ka nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'u y'u dogo tu ninnu kɔnɔ tuma dɔ la ni eliko k'a bɛ na eliko mankan bɛ bɔ u bɛ se k'u dogo dogo u bɛ dingɛw sen ka don kɔnɔna la mais nin bɔmu ninnu filɛ n'an y'u repere a ma se avion ka wuli cɛdenw bɛ duguma kuma min na o y'a sɔrɔ atileri ninnu n'o y'an ka minɛn jugumanba ninnu olu bɛ u gosi k'u kirin k'u da à 10 kilomɛtiri déjà k'a sɔrɔ avion ma taa parce que avion na ka mankan ka bon maintenant avion min fana bɛ yen n'o ye mi 171 ye nafa fila de b'ale la a nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye ale bɛ cɛ bi saba ni wolonwula de ta a b'o ta donc a bɛ se ka ça peut servir comme un moyen de transport de troupe a bɛ se ka cɛw ta commando ale commandow bɛ yen GTIA mɔgɔw bɛ groupe ça fait u ka ca bataillon para mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ combat de couloirw kɛ i bɛ se ka kɛ olu bɛ o bɛ se k'olu ta k'olu fili filanan ye mun ye mitrailleur fana b'a la panneluw b'a la lance roquettes fana b'a la a bɛ se k'i to ka bombardement kɛ a jɔyɔrɔ la cɛw bɛ dugu ma a bɛ cɛw fili ka tila k'i jɔ ka cɛw appuyer tugun ni puissance de feu ye sanfɛ cɛw bɛ dugu ma yanni cɛw k'u placer ka se ka ennemi repérer o waati kelen fana tugun i b'a ye k'a fɔ a n'a ka nin a b'o fana la tuma min na i bɛna ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ jugu bɛna position wɛrɛ fɛ ka tila k'i yɛlɛma tugun o y'a sɔrɔ tun asimi nalen le 3 décembre asimi tilala ka blindé baw de san blindé kamazagiw de san o blindéw fana ye tun olu fana ye bɛ kɔnpani de fana kɔnɔna la olu fana ye i b'a fɔ ko olu ye section de pele olu ye safo la pelotonw de o peloton kelen kelen bɛɛ fana bɛ operation dugu wuli kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ operation dugutigi fana bɛ sous sous opération de fana b'a operation kɛlɛtigi kɔnɔ tu m'excuses n'i ye kɛlɛtigi ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ sous sous sous sous opération de fana b'ale fana kɔnɔ o sous opération minnu fana bɛ yen olu fana tilalen don ni peloton de ye o peloton minnu fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ blindéw de kelen kelen bɛ k'olu fana appuyer ka taa donc armée bɛ gagner forcément parce que a ka organisation terrain sanfɛ c'est très cohérent parce que kunnafoni b'a bolo a janfalen tɛ a ni min bɛ baara la c'est un partenaire fiable a ka taabolo ka ɲi a ka kuntilenna ka ɲi a bɛ fɛn min ɲini a b'o dɔn donc an nana ye k'a fɔ kuma min tun bɛ fɔ armée malienne fana t'a dɔn ta bɔ tan ala kana mɔgɔ jugu k'i seere quoi ni mɔgɔ ni ni jugu bɛ baara la fɛn bɛɛ bɛ da i la walayi mɔgɔ ala kana mɔgɔ ni balima jugu bila dɔn na sinon a bɛ fɔ k'i bɛ dɔnkolon kɛ o de tun ye faransi n'an ka jɛ ye donc a tɛ se bi a tɛ se sini wa an y'a a bɛ a yɛrɛ b'a dɔn an y'a ɲininka k'a ɲininka nin de la a ko ko non que c'est ko wagner de tɛ nin n'o tɛ k'an bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ k'an yɛrɛ ka dɔnniya tɛ se nin ma non armée ko non ne bɛ fɛn min dɔn i i mais mali an ka ekɔli ba denmisɛnnin baden de ye école de fréjus de paris kɛ des vraies écoles d'état major militaire français français école état major baw an ka officiers y'o de kɛ u bɛɛ kalan kelen de kɛ u ye école de guerre kelenw de kɛ e tɛna se ka guerre yɛlɛma mɔgɔ si ye minɛnko dɔrɔn de don ani moyen mais bi mɔgɔ si tɛ se k'i jɔ k'i ye irisi kelen jiginnen ko ka na mali sɔrɔsiw dɛmɛ mais a bɛɛ bɛ a bɛ kunnafoni de di i k'i jija dɛ parce que n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ degi i b'a a minɛn d'a ma k'a to yanni ka jɛgɛ mɔn ka di mɔgɔ ma i b'a degi jɛgɛ mɔn cogo la parce que irisi b'a dɔn ale bɛ yan waati kunkurunin ale tɛ yan badabada bon faransi dun ta n bɛ yan de fo ala mana aw bɛɛ faga k'aw ban kuma min n'aw banna sa la donc n bɛ sɔrɔ ka taa donc façon kelen tɛ vision kelen tɛ foyi foyi tɛ faransi yɛrɛ ɲininka k'o bilan de kɛ a ma se k'o bilan de kɛ n'i y'a ɲininka bilan na a bɛ ko non ko wagner bɛ yan irisi de bɛ ka aw bila ne la ale ni ne ka mɔgɔ bi duuru ni saba sara a fɔra k'i k'o bɛɛ to yen i yɛrɛ ye ɲuman min kɛ k'o fɔ ban donc e bɛ se ka na cogo di e anw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na minnu ye marifa ta e n'olu bɛ baara kɛ i n'anw bɛ baara kɛ faransi ni mouvement armé bɛ baara kɛ a n'anw bɛ baara kɛ mais o kɛlɛ bɛ ban cogo di donc au final vraiment le bilan est très mitigé le bilan est nul autorité kura min bɛ a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la bon an dun y'a ye ni jamana ninnu puissance ba ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye a caman bɛ viser a ka intérêt de nɔfɛ est ce que irisi bɛna kɛ solution ye min ni kɔlɔlɔ fɛnɛ tɛna k'a kɔfɛ bon irisi ka nali fɔlɔfɔlɔ avantage kɛra mun ye a y'a ye k'a fɔ a ka société minnu bɛ yen n'o ye Gazprom a ka société pétrolière minnu bɛ yen a n'a ka société de sɔrɔtɔ ni gazi minnu bɛ yen olu n'a ɲɔgɔnnaw olu ni Mali opérateur olu ni Mali fana ministère des mines de fana ye sigi ka kuma kɛ k'a jira k'a fɔ bi Mali bɛ gɛlɛya min na an bɛ fɛ k'an ka sɔrɔw da dɔn k'an ka dugujukɔrɔ nafolo da dɔn Irisi y'a ye k'a fɔ effectivement fɛn minnu b'aw fɛ yen a bɛ n dɛmɛ kelen filanan ye mun ye tun Irisi mago bɛ Mali la ka sɔrɔ nin si tɛ parce que Irisi bɛ fɛ ka base minnu kɛ Sahel kɔnɔna la Irisi ka partenariat fiable de gagnant gagnant tiɲɛ tiɲɛ tɛ ne ko faransi ta ye min ye tiɲɛ tiɲɛ tɛ dɛ gagnant gagnant donc an b'a ye k'a fɔ irisi mɔgɔw b'a miiri b'a fɔ ko mali de nafa bɛ irisi irisi de nafa bɛ mali kan mali fana nafaba de bɛ irisi kan wa an ni irisi ka jɛɲɔgɔnya tɛ bi la jɛɲɔgɔn bɛ san 1960 modibo keyita kɛlen ka fanga ta san 1961 a ye faransi gɛn ka taa modibo keyita ye mali de kɛra pays non aligné ye a tɛ mɔgɔ si fɛ n'a ka nafa bɛ mɔgɔ min bolo i n'a bɛ baara kɛ donc i b'a ye k'a fɔ irisiw ye fɛn caman kɛ yan eh, sonarɛmu b'o la eh, eh, soji dɔrɔn b'o la cakɛda caman bɛ yen hali arajo dilanyɔrɔ irisiw de tun bɛ a bɛɛ a bɛɛ tun b'an fɛ yan irisiw bɛ mɔgɔ mɔnte hali kalasinikɔfu tun bɛ mɔnte anw fɛ yan marifabali dilanyɔrɔw bɛɛ tun bɛ yan an ka kalansoba minnu bɛ yan an ka ensup n'a ɲɔgɔnnaw irisiw de ye ninnu bɛɛ jɔ u karamɔgɔ fɔlɔ bɛɛ ye irisiw de ye cp n'a ɲɔgɔnnaw donc irisi ni anw de tun y'an ka partenaire mali ka partenaire fɔlɔfɔlɔ économique fɔlɔfɔlɔ pas militaire seulement ye économique fɔlɔfɔlɔ tun ye irisi de ye avec un taux de participation de 27 pourcent donc irisi tun y'an ka fiable de mais démocratie nalen de démocratie président de taar'u tigɛ di faransi ma donc k'a f'i ye irisi ka nafa fɔlɔfɔlɔ ye partenaire économique de ye an ka kalana mini min tun bɛ yan irisi an ka sanu ka bɔ fɔlɔfɔlɔ an ka nafa sɔrɔla ka mali yɛrɛ armée k'a ɲa irisi de kunna an bɛ baara kɛ k'a daminɛ o la fo ka taa bila 68 la kalana mini bɔyɔrɔ alihamudulilayi armée tun bɛ mali bolo mali avait plus de 24 avions de combat plus de 16 mig 21 plus de 185 chars d'assaut mali était une puissance sous régionale mais fɔ ko mali ma de ko les gendarmes de la sous région donc an y'o sɔrɔ irisi de bolo o dynamique mun bɛ an yɛrɛ de y'a cassé ka taa an yɛrɛ tigɛ di ninnu ma ka an yɛrɛ da don kuma la donc k'a f'i ɲɛna irisi b'a ka nafa kama a n'anw jɛra ka nafa baara kɛ wa an ye nafa sɔrɔ a la a ma kɛ nin ye quoi mini kelen de tun bɛ o don danga ma a mini ye nafa sɔrɔ voilà faransi président a ye déclaration kɛ donc k'u ka jamana sɔrɔdasiw bɛ taa ɔ bon o fana kɔnɔna la an ka autorité bɔra ka déclaration kɛ u y'a jira k'a fɔ ko faransi président ye déclaration min kɛ k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasiw bɛ taa ka bɔ an ka jamana kan ko bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min n'a bɛ mali ni faransi cɛ k'a bɛ sɔsɔli kɛ o kɔnɔna la donc k'u b'a ɲini faransi sɔrɔdasiw fɛ délai ko t'a la bilen k'u ka minɛnw cɛ et puis minɛnw bɛ cɛ ni armée malienne ka supervision kɔnɔna ye bon faransi président bɔra a tilala ka déclaration kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka déclaration kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu ka jamana tɛ pressé pressé ka taa yala e hakilina ye jumɛn o la e ale natɔ ye pressé ka na de o ale bɛna don min na a ma temps ta o n'a fɔra i ka taa fɛn ka sɔrɔ i ma temps ta i kan ka taa ka sɔrɔ i ma temps ta fo n'a sɔrɔ nafa wɛrɛ b'i kɔnɔ sinon ale wulila don min na ni boli nana ah, n'a fɔra k'i nafa fana banna k'i ka taa i ni boli kan ka taa mɔgɔ b'i miiri i na don de ma eh, k'a f'i ɲɛna coopération t'anw ni faransi cɛ coopération ne y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ la an balimaw cira faransi ma ne an mun ka faransi kɔnɔ a k'i hakili jagabɔ de n sɔnna ou bien n ma sɔn n'i ma sɔn fana i bɛ papiye ci i baarakɛɲɔgɔn ma k'a fɔ a i ye nin min fɔ ne ne ma sɔn a ma kuma na n bɛ n ka minɛnw cɛ yanni nin don cɛ o kɛra baarakɛɲɔgɔn na a bɛ fɛn kɛ mais e tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye papiye ci i ma a ne ka hɛrɛ tɛ na ne ka hɛrɛ tɛ na ne bɛ fɛ yɛlɛma ka don na e m'a tigi jaabi e bɛ balo minɛ e ko k'e bɛ taa n'i ko k'i bɛ taa en diplomatie I b'a dɔn k'a fɔ la France est au Mali ici dans un cadre juridique bien spécifique o de ye mun ye papier dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o papier mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ ni min bɛ kɛ bɛɛ b'i sara bɛɛ la à son article 25 bon ni e m'o kɛ e ko k'e bɛ taa n'i ko i bɛ taa ɛ donc Mali k'i ma komi e ko k'i bɛ taa ne t'a kalama ne bɔra kalama sisan de k'i bɛ taa o tuma na n tɛ fɛ i ka si yan o dun fana y'a kɛcogo ye parce que faransi de ye dugu ye dugu min tun bɛ misaliya ɲuman di diplomasi la n'o ye bolodiɲɔgɔnmaw ye dugu don fana a bɛ misaliya ɲuman kun di josariyaw batoli la n'o ye droit de l'homme ye ale ni sariya yɛrɛ topotoliko ɲuman na mais faransi y'o bɛɛ perdu faransi y'a ka discipline perdu faransi y'a ka moralité perdu parce que faransi dimina n'i dimina i tɛ ɲuman kɛ n'i dimina dɔrɔn i bɛ fili mais mali autorité de bɛ ka faransi lamara bi k'a lamara hadamadenya taabolo ɲuman na k'a lamara kunnafoni dogo ɲuman na ka faransi lamara e, e, e, ni ni mɔgɔ bɛ jɛ la i b'a kɛ cogo min na donc an de bɛ ka exemple di ninnu ma mais faransi yɛrɛ tɔɲɔbaga ye mɔgɔ saba dɔrɔn de macron jean yves le drian ani françois ani florence parly o mɔgɔ saba nin dɔrɔn de aujourd'hui u ye faransi ka image bɛɛ nɔgɔ ni ni la i bɛna dɔn k'a fɔ ko françois fɛn Macron n'est pas assez, il n'est pas assez mûr pour diriger un grand pays comme la France. Macron bɛ yɔrɔ min na excellence t'a la ka France France ye dugu min ye mɔgɔ kalanni dugu de don mɔgɔ kodɔn dugu de don danbe dugu don quoi donc n'i ye mɔgɔ bila a ɲɛ ma min tɛ fɛnba dɔn a bɛ dugu in ka ko tiɲɛ quoi o de dɔrɔn jouera France kan sinon France ni Mali tun bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na a tun bɛ segin a kɔ parce que a yɛrɛ sɔnna ka fili ma France autorité politique a personnalité politique caman u ye Mali ka jo d'a ma. donc n'u o bɛ anw faamu mais faransi yɛrɛ de ye an ma faransi gɛn faransi yɛrɛ de y'a yɛrɛ gɛn ko contrat banna n'a banna mais marifa bɛ mɔgɔ min bolo a ko k'ale bɛna taa mais a ni marifa b'i ka dugukolo sanfɛ i b'o lataa de joona o fɔlɔfɔlɔ y'o ye filanan ye mun ye faransi tun bɛ se ka jadisi minɛ ka taa di an ka jandaramɛw ma parce que baarakɛɲɔgɔn b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ni faransi ye jadisi fɛn fɛn minɛ a tɛ se k'a di gendarme foyi ma faransi tɛ se ka taa ka taa di an ka sariya tigilamɔgɔ fɛn fɛn ma n ye nin minɛ nin waleya in na filanan ye mun ye an ka sɔrɔsiw ni faransi mobili si tɛ se ka bɛn san dɛlɛ in kɔrɔ dɔ ye ni ni faransi mobili bɛnna a kɛ i n'a fɔ jadisi mobili de don parce que mali sɔrɔsi ka baara tɛ foyi ye marifatigi fɛn fɛn mana kɛ n'i tɛ mali sɔrɔsi ou bien n'a sɔrɔ yamaruya di ou bien ni baarakɛɲɔgɔn tɛ ni mali armée ɲɔgɔn cɛ a b'i susu donc nin si t'anw ni faransi cɛ

donc u ka mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ yen a fɔra k'u ka taa n'u ma taa nin don nataw la gouvernement bɛna réaction wɛrɛ ta u bɛ taa force de la u bɛ taa parce que mɔgɔ o mɔgɔ ni papier t'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ to ka dugukolo kan mun o tɛ o tɛ e tɛ faransi ko ye o hali n'i kɛra diɲɛ dugu o dugu ye n'i y'o kɛ i bɛ fɛɛrɛ ka mali bɛɛ daji de i bɛ taa population jɔyɔrɔ tɛ foyi ye o de ye ka bɔ don o don ka an ka autorité soutenir a ka décision in kɔnɔ a k'a bila a kun na faransi président ye kuma min fɔ fili b'a la dɛ ko autorité de bɛ olu gɛn ka taa ayi dɛ jamanadenw yɛrɛ de t'u fɛ parce que u ka politiciens ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ don i ni dugu o dugu n'i nɛgɛ tɛ dugu o dugu i ka baara taabolo man di dugu o dugudenw ye i tɛ se ka baara kɛ sinon an ni faransaw ka di an bɛ kalan k'u fɛ yen an b'u ka tabiyaw ta an furu b'an n'u cɛ tunga b'an n'u cɛ tɛnɛnasigi b'an n'u cɛ ça c'est entre population population mais autorité min b'u kunna a kɛlen bɛ ka faransi nɛgɛ bɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ la mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ faransi dalen dugu min yɛrɛ fana la o dugudenw ni mali bɛ fa la de an tɛ ba la n'o ye nigɛr burkina n'o ye guinée cote d'ivoire sénégal an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la ni mali ko a tɛ fɛn fɛn fɛ nigɛr t'o fɛ n kan tɛ faamaw ma dɛ n kan b'a dugudenw de ma parce que an ka jɛnɛ an ka vie ka surun ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ condition sociale kelen kɔnɔ wa n b'a f'i ɲɛna fɛnɛ Niger fɛnɛ bɛ wuli u nɔfɛ an ma ban u la k'u ka bɔ an ɲɛ koyi an ban'u la k'u tɛ se de Niger Niger fɛnɛ Niger ka denw sigilen don k'u kɔnɔ de n'u y'a bɔ don min na ko faransi fɛnɛ ka na olu fɛnɛ bɛ wuli ka anw ta ɲɔgɔn na n bɛ misali dɔ d'i ma ka avion ka faransi ka minɛn minnu bɔra cote d'ivoire ka tɛmɛ ni eh, eh, tera ye ka tɛmɛ ka bɔ ni eh, eh burkina ka tɛmɛ ni niger ye mais a kɛra cogo min na e a ye le 32e convoi militaire eh, eh, français min bɔra cote d'ivoire ka tɛmɛ ni burkina ni niger mais i y'a ye kɔni min kɛra la mɔgɔ saba sara niger a la donc ils sont hostiles autant bien que le peuple malien donc k'a f'i ye olu bɛ ka kɔnɔni de kɛ ni président bɛ sɔn k'a bɔ a da ni président y'a bɔ a da a ka tagali bɛ da a la i bɛ kuruta fɛn fɛn la an ka jamanaw kɔnɔ an n'an ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ faransi ka mangoya de bɛ na n'a bɛɛ ye aw k'a b'a da assemblée ɲɛkɔrɔ o bɛɛ tante ye aw don k'a b'a bisimila a ye taa n'a ye yanni e ka i jaabi ka i b'a bisimila e kuma fɔ de ko a ah, n bɛ taa n'a kuma ye assemblée ɲɛkɔrɔ fɔlɔ donc un peu de respect pour ton peuple mɔgɔ k'i ka peuple bonya quoi voilà ok donc euh, bubu mabel an ka jɛmukan a sera a kuncɛ yɔrɔ ma donc an bɛ kumakan laban min b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlikɛbagaw ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen nin wagati in na bon an kɔni b'a fɔ dɔrɔn anw déterminenen don ka autorité soutenir sira bɛɛ fɛ an b'an ka autorité kɔ an b'u dɛmɛ wa alhamdulillah an ka dɛmɛ bɛ s'u ma anw ta tɛ dɔwɛrɛ foyi ye jama de bɛ se fanga fanga dɛmɛ segu bɔra déjà kayi bɔra olu yɛrɛ furanna ta k'u furan parce que ni dunan jugu bɛ taa i b'a senkɔrɔ buguri bɛɛ cɛ k'a fil'a kan ka taa wa n'a tɛmɛna nin kan nin y'an bɔlen don o don an tɛ don sa tɔ bɛna kɛ ten parce que k'a yira mali fan bɛɛ bɛ fa ni ba la ko n bɛ se k'o de da kuma kan ka eh, aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ ani aw ka cɛsiri la ka kunnafoni sanuma ɲini yɛrɛ ɲuman na n bɛ da ye mɛ tigila ye ka wuli ka se maaw ma k'u ɲininka hakilina min b'u la vraiment a diyara n ye kosɛbɛ n bɛ foli k'aw ye eh, nin kun y'an ye bubu mabɛl jawara fɛ yen donc komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an b'aw bɛɛ fo an tɛ sɛgɛn foli la bon an bɛ tila k'a ɲini aw fɛ an ka jɛmukan ninnu aw kana sɛgɛn partager la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ sɛkina amala suntura fo ale sigilen bɛ guinee équatoriale bon ani asitan kulubali an b'u bɛɛ fo ale bɛ faransi aw minnu tɛ sɛgɛn an ka jɛmukan ninnu partager la an b'aw bɛɛ fo hali bi o kɔfɛ an b'an ka producteur fo ale n'ale ye aliyu badara sazada tunkara ye a n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye aminata sangare bon ne min yɛrɛ tun bɛ kuma la ne ye ousmane traoré n'aw b'a fɔ n ma ko mas donc an bɛ dugawu kɛ ka tila k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma